maliyɛn cɛ n'a muso an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi espace vérité kɛnɛ kan n'o o ye tiɲɛ kɛnɛ ye an ni mɔgɔ min na jɛ ka masala o de Sɛki Modibo Jara ye mali premier minisiriya minɛ a y'o fa Americain ka cakɛda min bɛ yen nɔ n'o o bɛ wele ko NASA a ye baara kɛ yen wa RPDM o sigibaa ani o ɲɛmaa don Sɛki Modibo Naamu i Jara marihaba i nana espace vérité ka weleli lamɛn a diyara an ye tabarikala k'a diya Ala yɛrɛ ye nka i m'a fɔ mɔɔ ye k'a fɔ n ye Microsoft présidentya kɛ jamana bi wɔɔrɔ ni seegin na o dun importance b'a la parce que technologie foyi tɛ se ka dilan ni technologie tɛ bi o ye tiɲɛ ye o fili ne fan fɛ nka ko mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da kuma dɔ la i bɔra k'a fɔ hakili la bɛɛ ye faamuyali ta a la an ka bi ɲininkali fɔlɔ bɛ tali kɛ an ka jamana politigi ko kan an b'a dɔn bi ko an ka jamana a bɛ hakili filanfilan kɔnɔna la kirisi sécuritaire ale ni kirisi politigi olu nana fara ɲɔgɔn kan e hakilina ye mun de ye wa an bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka se ka bɔ o degun ninnu kɔnɔna la ɛɛ kirisi politiki ale de nana fara lakanani kɔlɔlɔw sanfɛ parce que lakanani kɔlɔlɔ ale bɛ sen na kabini san ba fila ani san tan ni kelen ba ma o tun kɔmansera ka ye kaban ayiwa sisan politikimɔgɔw yɛrɛ ka bɛnbaliya o nana ka na fara kan k'a ko yɛrɛ tɔ juguya ka jamana bila lahalaya dɔ la sisan jamanadenw bɛɛ kɔnɔ gɔnnen nka n'i y'i sigi k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min don fɛn tɛ k'a fɔ ko min fɛɛrɛ t'an kɔnɔ n'an tɛ se ka fɛn min ɲɛnabɔ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye gɛlɛya ye n'o ye kɔlɔlɔ ye ni maliyɛnw yɛrɛ dama sɔnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'o fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ n'i ye kɔrɔnfɛla a tɔgɔ ye di marabaliya ani lakanabaliya k'a bɔ kɔrɔn fɛ dɔɔnin dɔɔnin k'a jigin ka na ka na fo Moti jamana na bi mɔgɔw bɛ fa cogo min na u bɛ fa ten fo ka na bamakɔ kɔnɔ sisan mɔgɔw yɛrɛ bɛ siran ka don n'u ka yɛlɛ ka moto kan dugu tilama fɛ ka dugu kɔnɔna minɛ n'i ye nin bɛɛ ye yama fɛ ka tila ka n'a ye an ye election kɛ n'o ye election présidentielle ye ayiwa a jaabi kɔni dira nka maa si tɛ yen ne bɛ min dɔn min ko k'a sɔnna a jaabi ma i faamu mɔgɔw y'a jaabi lamɛn parce que fɛn wɛrɛ tɛ yen u bɛ se ka min kɛ nka maa si ma sɔn a ma bon n'o fɛn suguya kɛra ka jamana to lakanabaliya gɛlɛya kɔnɔ hakili min ka kan ka kɛ o ye de ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bɔn nin tɛ waati ye waati min n'an bɛ samasamani kɛ a y'a to an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'a lajɛ k'an hakili munu ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se k'a to n'an bɛ se ka jamana in kunmabɔ ka bɔ maa minnu bɛ kan ka eh, gɛlɛya se an balimaw ma kɔrɔn fɛ ani jamana cɛmancɛ la n'o ye moti jamana ye an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ olu bolo cogo min na n'an tilal'o la tuma min an bɛ sɔrɔ ka bɛn politigi ma o de ye ne hakili la o de tun ka kan ka kɛ taabolo ye o bɛ se ka an bɔ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ sa a bɛ se k'an bɔ o la monsieur jara i bɔra ka a fɔ k'an bɛ wagati min na an kan ka jɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka jamana a bɛ se ka bɔ a ka degun kɔnɔna la N'a a sɔrɔ la ko o de in ban o kan ka tɛmɛ gufɛman di nasonali fɛ walima e ka akiina la o bɛ bɛn e ma wa ɛɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan gufɛman di nas dɔrɔn ta bɔ bilen parce gufɛ nas n'i y'a mɛ bɛ baara kɛ o k'a sɔrɔ fana nas suka dɔ fana bɛ sariyaya bulon kɔnɔ n'o ye de ka bulon ye Donc députéw ye vote min kɛ k'u yɛrɛ ka mandat prolonger olu ye san duuru kɛ député fɛn o fɛn bɛ député so kɔnɔ bi i faamu san duuru maaw y'u bila ka na nka bi bi na est-ce que n'u y'olu bila ka taa u ka yɔrɔw la u ka sigidaw la maaw bɛ tila k'olu sugandiya bi wa an t'a dɔn donc n'an bɛ ka na dɔ fara u ka mandat kan i bɛ taa sɔrɔ u tɛ maa si ka maa si représenter o tɛmɛnen kɔfɛ o san duuru ni bi cɛ ko caman kɛra jamana kɔnɔ politiki la ne kɛra kandida ye maa wɛrɛw kɛra kandida ye n'i y'a lajɛ i y'a mɛn fana mɔgɔ naani fɔlɔ minnu nana election nin na hali ni mɔgɔw ko k'a resultat ma ɲɛ mɔgɔ naani fɔlɔ minnu nana ne yɛrɛ b'olu dɔ la ne modibo min sigilen filɛ nin ye député kelen tɛ ne bolo parce que député sugandili kɛra san duuru min na o y'a sɔrɔ ne ka parti ma labɛn a ko kama donc n'i y'a fɔ maintenant ko o député minnu tun bɛ yen nin y'a san duuru ye n'olu taara ne ne ka maa t'u cɛ la ne ka maa ka maa t'u cɛ la k'olu ka t'u sigi k'u ka jamana kunko fɔ ka jamana sariya kuraw dilan ko ne da tɛ don a la ne ka mɔɔw da tɛ don a la i y'a dɔn ko hali n'i ye gouvernement d'union nationale dilan o gouvernement d'union nationale to o ye tɔgɔ jɛ de ye i faamu sariyabulon ani gouvernement fila bɛɛ de kan ka kɛ union nationale ye n'an ye assemblée constituante dɔ dilan sisan bon o dun an ka sariya eh, juba yɛrɛ n'o ye constitution ye o kɛn bɛ k'o yamaruya di jamanatigi ma k'a fɔ a bɛ se ka assemblée dissous waati o waati y'a ja nka o ka kan wa o man kan o ka kan a kan k'a dissous a tun man kan ninnu yɛrɛ kɛlen ka sariya yɛrɛ voter k'u ka mandat proroger président yɛrɛ tun man ka a sariya promulguer k'a kɛ loi ye a tun kan k'i ban k'a fɔ aw ta kuma ni sisan cɛ san duuru tɛmɛna o san duuru kɔnɔ ko caman bɛ yen min yɛlɛmana maa caman bɛ yen n'olu da donna politiki ko la maa caman bɛ yen n'olu tugura mɔgɔ dɔw kɔ olu ka maa tɛ aw cɛ la aw kelen tɛ se k'a sigi ka jamana kunko fɔ k'a sɔrɔ olu tigiw da ma don a la donc sariya an ka sariya juba n'o ye constitution ye o y'a fɔ ne ye k'a fɔ n'aw ka waati banna walima n'a ka di ne ye waati o waati ne bɛ se ka aw ka da tugu ka aw bɛɛ labila ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ bila aw nɔ na o tuma n bɛn'o de kɛ n bɛ na ni mɔgɔ kuraw ye mɔgɔ kura minnu ni an ka maa fɛn o fɛn bɛ politiki kɛnɛ kan n'olu bɛɛ ka maa b'u cɛ la an bɛna sɛ an bɛna sariya bulon kɔnɔna fa n'o ye ni ka sɔrɔ ka gouvernement fana da o kuma na ka sɔrɔ ka kɛ gouvernement d'union nationale n'i y'o fɛn fila kɛ nafa bɛ sɔrɔ ka ye gouvernement d'union nationale na n'o tɛ ka gouvernement d'union nationale dilan ten K'a sɔrɔ assemblée la yan ma maa minnu bɛ yen u tɛ u ni maa minnu bɛ dugukolo kan jamana kɔnɔ bi u n'u sigicogo u tɛ fan kelen fɛ u ka kumakanw tɛ kelen ye nafa bɛrɛ tɛna ye o la faamuyali kɛra o ko la an hakili la sisan nɔ hakili la an bɛna an terun ka gɛrɛ dɔɔni Mali éducation la jamana kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya dɔɔni bɛ yen nɔ sabula éducation nationale sexuelle a fɔra k'o ka kɛ an ka ekɔlisow la sisan e bolo fɛn ɲuman don wa fɛn ɲuman tɛ
ayiwa ɛɛ ne bolo n'i ye ne Modibo yɛrɛ ɲininka ɛɛ a kɛra fɛn ɲuman ye o a ma kɛ fɛn ɲuman ye o n'a a hakili ma bɔ anw yɛrɛ la o tuma o t'an ka jamana ma fɛn ɲuman ye jamana bɛɛ de ka kan ka a jateminɛ i ka kalan taabolo ye min ye ni mɔgɔw kalanna o sira kan a bɛna nafa jumɛn don i ka jamana kɔnɔ ani i ka jamana yɛrɛ tabiya ye jumɛn ye jamana yɛrɛ danbe ko mun i bɛ nin fɛn ninnu jateminɛ i bɛ sɔrɔ k'i ka kalanbolow dilan nka ni jamana min ko y'a mafaamuya ni maa o maa ko e ma ko hɔn e b'o minɛ o tuma na fɛn min dira e ma ko hɔn i y'a minɛ kun min kama k'i b'o fana kɛ n'i m'i cogo dɔn fɛn min dira i ma a bɛna tiɲɛni min don i kun i na fɛn bɔ k'o labɛn min ka ca o fɛn dilen ye siɲɛ tan o kɛra an na ka kɔrɔ ɛɛ an kun bɛ lakɔli la yan waati min na o waati la n'i kun y'an ka kalanw ta k'a ni kɛrɛfɛ jamana ninnu kalanw da ɲɔgɔn kɔrɔ an ka kalan kun ka girin ka tɛmɛ jamana caman ka kalan kan maaw nana ka na u da n'u bolo don an kɔrɔ k'a fɔ ko an k'a kɛ tan an k'a don tan an k'a bɔ tan n'a ye nin kɛ an bɛ wari d'a ma n'a ye nin kɛ an bɛ wari d'a ma o wari minɛna k'a minɛ k'a minɛ an bɛ taa san mugan sɔrɔ o la tuma min an ka ekɔli yɛlɛmana ka kɛ nin ye min b'an bolo bi bon hali bi maaw ma eh, se u dan na hali bi u bɛ ka na ni wari ye k'a fɔ k'a ye nin fana fara a kan a ye nin fana fara a kan ne hakili la maaw kan k'u jɔ dɔɔni k'u hakili munu ka taasi dɔɔni k'a lajɛ k'a fɔ fɛn damadɔ bɛ yen fɛn damadɔ bɛ yen jamana kɔnɔ a b'i ko du kɔnɔ n'o ye denw lamɔcogo ye n'o ye jamana yɛrɛ tabiya n'a taabolo ye o fɛn dɔw olu ma ka bɔ kɛnɛmana na ka don an kan an yɛrɛ de kan k'o ta k'o bila an ka lakɔlisow kɔnɔ an yɛrɛ de kan k'o ta k'o jira an denw na i n'a fɔ mun ni mun i n'a fɔ denw
ladoncogo i n'a fɔ est ce que éducation sexuelle yɛrɛ kan ka kɛ l'école la wa est ce que a kɛ yɔrɔ ye lakɔli ye wa ou bien a bɛ kɛ so de fɔlɔfɔlɔ an ka maakɔrɔbaw tun b'a kɛ cogo di an kan ka nin bɛɛ lajɛ bon n'o waati tɛmɛna n'an ka kan k'a kɛ l'école la an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ ni daluya jumɛn ye pour que a n'an taabolow ka se ka bɛn dɔɔni dɔɔni ko bɛ kɛ o cogo de la mais ka jamana wɛrɛ bɔ ka na ne ye min mɛn dɛ parce que n ma papiyew ye ne bɛ ka n base n ye min mɛn n bɛ n base o de kan parce que n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ de tɔgɔ ye ko mahamadu eh, n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ i ma fɛn min ye k'a fɔ i m'o ye nka n ye min mɛn a fɔra de ko jamana wɛrɛ de nana ni nafolo ye ka n'a di an ma k'a fɔ k'an ka sigi u fɛ an ka jɛ ka sɛbɛnfura sɛbɛn sɛbɛnfura min n'an bɛna don an ka ekɔliso la k'an ka denmisɛnninw kalan ya mɔgɔ cɛya ni musoya ou bien cɛya ni cɛya o taabolow la n'o don o kuma o man ɲi an ka kalanko ani an ka sumanko ani an ka kuranko ani an ka lakanani ko ani ko caman bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ kunko ye i n'a fɔ an ka an ka nafolo ko i n'a fɔ yamafamaya b'a la an ka sariyako jamana wɛrɛ da ma ka don nin si la a bɛ fɔ o yɔrɔw de ma ko o yɔrɔw ye secteur régalienw ye ni jamana yɛrɛ kelen dɔrɔn de bɛ se ka a jateminɛ a bɛ fɛ ka min kɛ n'i y'a jateminɛ i bɛ fɛ ka min kɛ ni maa min bɛ fɛ ka n'i dɛmɛ o kan kan o tigi bɛ na ka n'i dɛmɛ ni min tɛ fɛ ka n'i dɛmɛ o kan kan salamu fatiya mais au moins jamana bɛ taa a yɛrɛ ka taabolo la maa wɛrɛ t'a ɲɔni k'a bila sira kan sira min n'o n'a ka tabiyaw tɛ taa halisa ala ka an ni saba bɛn an ka laɲini ye fɛn min ye ala k'o nɔgɔya an b'a kalama k'an ka députés kan ka ɲɔgɔn ye loi d'entente nationale ko kan nka mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ka ban olu kan bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la eh, eh, défense des droits de l'homme olu y'a fɔ ko nin ko in na ko sinsin kan ka kɛ kosɛbɛ ɲangilibaliya ko kan e hakilina ye mun ye ne hakilina kɔni ye min ye n'i b'a fɛ mɔgɔw ka bɛn n'i ko bɛn mɔgɔw bɛ bɛn ko dɔ de kan i faamu depitew ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka depite bulon kɔnɔ ka sariya bɔ o sariya o tɛna to mɔgɔw ka bɛn yɔrɔ o yɔrɔ ni n'a ye k'a fɔ mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko fɛɛrɛ tigɛra pour que u ka se ka bɛn n y'a ye fɔlɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ u sigira ka kuma de ka sigi ka kuma tiɲɛ kan mɔgɔ jumɛnw bɛ yen n'olu tɔɲɔna u tɔɲɔbagaw ye jɔni ye tɔɲɔ min kɛra u la u ni mun ka kan est ce que jamana ka kan ka fɛn k'u ye wa Est-ce que tɔɲɔnibaw kan ka yafa ɲini wa? Ni nin bɛɛ de kɛra ka ban tuma min na, o tuma sariya bɛ na o kɔfɛ. O y'a sɔrɔ mɔgɔw fɔra ka bɛn ko dɔ kan, sariya bɛ na ka n'o bɛn k'o yɛlɛma k'o kɛ sariya ye. Nka k'a sɔrɔ mɔgɔ ma kuma, maa minnu tɔɲɔna u ma kuma cogo sɔrɔ, maa minnu y'u tɔɲɔ an m'olu kumakan mɛn an t'u dɔn, u ye tɔɲɔni kɛ kun min na u t'a dɔn. a man ɲi wa k'a f'u nimisara wa u m'o fɔ an t'a dɔn n'u tora yen u bɛna segin a kan wa u tɛna segin a kan an t'o dɔn f'o de ka kɛ fɔlɔ an y'o ye jamana caman na an y'a ye Afrique du Sud olu de ye exemple di bɛɛ ma u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka tiɲɛ fɔ ni ka sɔrɔ ka bɛn sabati u ka jamana kɔnɔ ne hakili la anw fana kan k'o kɛ parce que jamana in tɛmɛna waatiw la ko dɔw kɛra damatɛmɛ ko caman kɛra dantɛmɛ kow kɛra maa caman bɛ yen minnu ye dan sago n m'a fɔ n ko a ka fɔ ko dan k'u sago n m'o fɔ dɛ nka minnu ye dan sago u ka kan ka na k'a fɔ jamanadenw ye vraiment ne ye dan sago n bɛ yafa ɲini a fɛ mais kun jumɛn na o tɛ ka se ka kɛ kun ne t'a dɔn kun min na a tɛ se ka kɛ dɛ Eh, a tɛ kan ka kɛ dɛ ne t'o dɔn ne kɔni bɛ min dɔn n'i m'o kɛ i mana sariya o sariya ta k'a sigi a ni fu bɛɛ ka kan parce que an ka mɔgɔw b'a fɔ ko joli tɛ suma nɛn kan joli tɛ suma nɛn kan tiɲɛ ale dɔrɔn de bɛ laban ni mɔgɔ fila bilala ɲɔgɔn na kelen ye kelen tɔɲɔ wajibi don pour que mɔgɔ min tɔɲɔna a tigi ka se ka yafa sariya ka bila pilasi la sariya dɔ ka sɛbɛn k'a fɔ yafa kɛra tɔɲɔkɛba ma fo tɔɲɔkɛba yɛrɛ ka na fɔlɔ ka yafa ɲini ni tɔɲɔkɛba yɛrɛ ma na ka na yafa ɲini mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn maa min ye tɔɲɔni kɛ maa min tɔɲɔna o tigi bɛ se ka yafa cogo di yafa ma ɲini a fɛ k'i sigi ten ka sariya sɛbɛn o ni yafa tɛ kelen ye o donc sariya tɛ se ka na ni bɛn ye sariya t'a to mɔgɔw bɛ bɛn mɔgɔw bɛ bɛn de o tuma o bɛn bɛ sɔrɔ ka sabati ka sɛmɛntiya sariya kɔnɔ a bɛ k'o cogo de la ala k'a to a ko tɔw olu ka tɛmɛ o tagabolow fɛ amina yarabi amina conseil de sécurité de l'ONU ale ye tagamasira bali mɔgɔ saba ma ka sababu kɛ olu kun kɛlen bɛ k'u sen da mali ka bɛn kan yalima e bolo o bɛna kɛ sababuya ye mɔgɔ minnu fana kun b'o o hakilina kelen in kɔnɔ olu k'o o sira bila ni ka taga bɛn sira fɛ wa ne ma d'a la n'o b'o ɲɛ mɔgɔw ka kan ka min faamu mɔgɔ caman bɛ yen bɛn min n'a sɛbɛnfura a gafew sɛbɛnna alizeri masalaw kɔnɔ na o bɛn ko tɛ wa ko caman b'ale kɔnɔ hali bi maa caman bɛ yen ni yɔrɔ caman bɛ yen n'o ma bɛn minnu sago ma hali bi Nations Unies k'a fɔ ko o mɔgɔ minnu n'olu hali bi n'olu ma sɔn yɔrɔ dɔw ma nin bɛn kɔnɔna na ko olu tɛ se ka taama o t'a to olu tigiw hakilila ka yɛlɛma o o b'a to de maa minnu bɛ yen n'olu fana ma sɔn yɔrɔ wɛrɛ ma ni yɔrɔ wɛrɛ b'a bɛn kɔnɔ min m'olu hakili minɛ olu fana ka wuli k'o fɔ parce que bɛn min don ne ma ne ma se ka fɛn kelen fɛn kelen de bɛ yen n ma se k'o faamu an bɛ fɛ ko an ka bɛn kɛ an hakili la ko ni sariya sɛbɛnna dɔrɔn k'o bɛ bɛn kɛ Nations Unies hakili la ko n'a ye bere ta k'i jɔ mɔgɔw kunna k'a fɔ n'e ma sɔn bɛn ma y'a mɔmɛ e tɛ taa dugu la e tɛ se ka taa nin dugu la e tɛ se ka nin kɛ e tɛ se ka nin kɛ nin si tɛ bɛn sabati mɔgɔw ka sabali an ka segin an kɔ an ka hakiliw bila nɔ na a ye to mɔgɔw ka kuma a ye to mɔgɔw ka masala mɔgɔw ka kuma mɔgɔw ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw k'a dɔn fɛn min kɛra n'o kɛra y'a mun fama bɛn bɛ sabati wa n'a bɛn sabatira a bɛ kɛ bɛn ye bɛn min sinsinlen don n'a bɛ se ka mɛn kosɛbɛ nka ka yɔrɔ fura fura fura fura ten ka taa ɲama cɛ k'a to fini jukɔrɔ k'a datugu ka sɔrɔ k'a ko ayiwa ko yɔrɔ jɛra o tɛ yɔrɔ jɛlen ye dɛ parce que maa fɔlɔ min na n'o sen talonna o fini na k'o kɔrɔta dɔrɔn o ɲama kelen de bɛ yen wa hali n'o tɛ n'i tora ka taama fini saba ɲama laban kun bɛ bɔ a ye to an ka jamana lafiya kama an ye nin gɛlɛya waati min ye a ye to an ka toni a tɔ ye para ɲɛ fila dɔrɔn ye mais a para ɲɛ fila o ka kan ka kɛ tiɲɛ ani eh, eh, a tɔgɔ di sɔbɛ tiɲɛ ni sɔbɛ kɔnɔ a ye to an k'o tiɲɛ n'o sɔbɛ ta an k'o para ɲɛ fila tɔ kɛ fɛn minnu ka kan ka kɛ minnu ka kan ka fɔ pour que bɛɛ ka se ka bɛn a ka kɛ bɛn sabatilen ye bɛn min n'a basigilen don a ye to an k'o para ɲɛ fila kɛ an k'o kɛ an kana ko kɛ ka giringirin ten n'an giringirinna ten i y'a faamu san duuru san tan ɲinan kɔ an bɛna tila ka taa nin kunko kelen nin kɔlɔlɔ kelen bɛ tila ka na sigi an da la n'i y'a ye anw faw n'an mɔkɛw kabini mali dilala kɔrɔnfɛla in yamu a kɛlɛ bɛ taa a bɛ segin ka na a bɛ taa a bɛ segin ka na mais parce que bɛɛ bɛɛ pereselen don ni kɛlɛ kɛra k'a ban k'a sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ ɲɛ ma faamu a kun ye min ye o ma faamu ayiwa a bɛ datugu a bɛ dabila kun min na yamu maaw ma bɛn a kan a ye to an ka nin sen na a ye to an ka keguya an k'a kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ ban k'a ban pewu k'a kɛ siɲɛ kelen k'a ban pewu a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ Parce que n'a fɔra ko ka girin ka kow kɛ ko bɛɛ ka t'i da ka sunɔgɔ o de ka di bɛɛ ye o ka di ne yɛrɛ ye nka n'i y'i miiri k'a fɔ i bɛ kan ka ko de dilan ko min n'a ma faamu ni e denw bɛ tila ka na o fɛn kelen kɛ san tan san tan ni duuru ɲinan kɔ parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen o kuma ma fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen bolo ma maga o la da ma maga o la n'i y'o lajɛ i b'a fɔ ko bon a ka fisa an k'an sigi yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ma bɛn mɔgɔ dɔw ma o k'a fɔ pourquoi a ma bɛn o ma an k'a lajɛ pourquoi a ma bɛn o ma ayiwa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ y'u bolonɔ bila sɛbɛn na ka tila k'a fɔ ko olu tɛ sɔn a ka a ka bɔ a sira fɛ u ka ɲininka kun jumɛn na a y'a bolo bila sɛbɛn na gafe la n'o y'a sɔrɔ a dakɔrɔlen t'a la a b'a a b'a bolo bila a la mun na u k'o ɲɛfɔ an ye an k'a dɔn mana ni maa dɔw maa minnu b'a fɛ ka eh, jamana yɛrɛ de minɛ ka i bolo ja an ngɔnɔ na k'a kɛ otage ye n'o de don an k'o dɔn walima ni fɛn min b'a to u balilen bɛ k'a signé Parce que a signé kuma ni sisan cɛ u balilen bɛ k'a waleya parce que a a signé kuma ni sisan cɛ u ye fɛn wɛrɛ ye fɛn min n'u tun m'o ye a signé kuma na u bolonɔ bila kuma na u k'o fɔ an ye an k'o dɔn an k'a faamu i y'a faamu nin tɛ ko gɛlɛn ye o Nations Unies man kan hali normalement da man ka don nin na anw yɛrɛ ka kan ka se ka nin ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an maliyɛn damaw de ka kan ka se ka nin ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamana in bɛ gɛlɛya min na sisan a kɛlen bɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ olu tɔɔrɔlen minnu bɛ jamana cɛmancɛ la olu tɔɔrɔlen minnu bɛ tilebin fɛ olu tɔɔrɔlen bɛɛ tɔɔrɔlen don bɛɛ pereselen don sisan y'a mafɛ nin ko ka se ka dabila an ka se k'an ɲɛsin an ka jamana jɔli ma an k'an ɲɛsin an ka baaraw ma an k'an ɲɛsin an ka alabatow ma an k'an ɲɛsin an denw lamɔni ma an k'an ɲɛsin jamana jɔli ma bɛɛ kɔrɔtolen don kɔrɔ donc an b'o yɔrɔ min na sisan n'an yɛrɛ dama farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka bɔda sɔrɔ nin na bɔda min n'o ka ɲi jamana ma ka tɛmɛ bɔda suguya bɛɛ kan mɔgɔ si tɛ se ka na ka na bɔda jira anw na bɔda min bɛ ɲɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka bɔda sɔrɔlen kan parce que nin ko bɛ kɛ anw de la a bɛ kan ka kɛ anw de la kɔrɔn fɛ a bɛ kan ka kɛ anw de la tilebin fɛ diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'i ɲɛ coron anw de ka jamana na n'o ye mali ye bolokɔni de bɛ sin anw ma bi ne b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na o maloya o ka kan ka kɛ maliden bɛɛ la fo ni minnu tɛ tasi ni fɛn o fɛn bɛ tasi bolokɔni sin nin bɛɛ bɛ fɛ saya ma ni kɔlɔlɔ ka ban an ka segin an cogo kɔrɔ la mɔgɔw k'an danbe segin an ma an k'an ka baara kɔrɔw daminɛ donc a ye cɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka bɔda ɲini Nations Unies n'a ka bere jɔlen ye, o bɛ se ka bɔda min jira an na, an'an yɛrɛ bɛ se ka bɔda min jira a la, o bɔda ka bon n'o ye, o bɔda sabatilen don n'o ye, a bɔda basigilen don n'o ye mais o ye ne ka hakilila ye a la. Ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi, amin, amin. Dɔgɔkun daminɛ na, ONU ale y'a ka rapport di mɔgɔ mugan ni naani minnu ka massacre kɛra Mopti mara la, e bolo walima n t'a dɔn ni i tulo donna a kuma la n'a sɔrɔ i tulo donna a kuma la i hakilinata ye mun de ye a ko kan ɛɛ ne ma gafe y'a la n ma sɛbɛn fura ye n y'a kuma mɛn ten dɔrɔn dɔ y'a fɔ n ɲɛna mais n ma sɛbɛn si ye a kan n ma rapport ye a kan nka ne kɔni bɛ fɛn kelen de dɔn i faamu ɛɛ maa minnu bɛ moti jamana na jamanadenw na ala ko tiɲɛ u sɛgɛnna u sɛgɛnna u tɔɔrɔ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ sɔmiya donda la ni bagan maralaw bɛ tɛmɛ ni baganw ye u ka foro la u bɛ forow tiɲɛ bagan maralaw ni forotigiw bɛ kɛlɛ o tun ye kɛlɛw ye kɛlɛ minnu n'a tɛ tɛmɛ tile fila tile saba a bɛ ɲɛnabɔ sisan mɔgɔw dɔw tan bɛ ka t'u sen don o kɛlɛkɔrɔw kɔrɔ ka sɔrɔ k'an ka a tɔgɔ ye di an ka bagan maralaw ani an ka cikɛlaw k'olu ta k'olu ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'u kɛ ɲɔgɔn jugu ye alors que maa minnu don u ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye a ka ca san ba yirika ye nka est-ce que fɛnw dɔw nɔ tɛ an yɛrɛ la sabula an tagabolo ye fɛnw ye depuis lawale n'a fɔra ko wagati ni kunkurunnin kɔnɔ dɔw ka na ko o latiɲɛ est ce que o tɛ bɔ an yɛrɛ fana na est ce que a bɛɛ ye mɔgɔ tɔw nɔ ye mɔgɔ tɔw nɔ tɛ n bɛ kan ka se o yɔrɔ de la n k'o de y'a kɛ n ko ninnu ye sigiɲɔgɔn de ye minnu ye sigiɲɔgɔnya kɛ a ka ca san kɛmɛ caman ye ka ca san ba kelen ninnu sigi bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a mu u bɛ tile ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jago kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ furu ɲɔgɔn ma u b'u ka baganw mara u b'u ka ci kɛ n'i y'a ye mɔgɔ nana ka na don ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ mɔgɔw bɛ kan ka anw ka jamana in ka gɛlɛya de lajɛ i b'a mu k'a essayer cogo bɛɛ la n'u bɛ se k'o gɛlɛya ta ka dɔ fara a kan o de y'a kɛ a bɛ fɔ an ye an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko an k'an cogo dɔn ko parce que ko ni koko pɛrɛnna ko basa bɛ don a la bon an ka koko pɛrɛnnen de don moti jamana na an ka koko pɛrɛnnen don kidali jamana na an ka koko pɛrɛnnen don bamana bamakɔ yan an ka koko pɛrɛnna jamana fan tan ni naani bɛɛ fɛ mɔgɔw sen donnen bɛ an ka ko bɛɛ la k'a ta an ka election na o ka n'a bila an yɛrɛ ka bɛnkan na an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka na an ka kalanko la o an ka fɛn bɛɛ mɔgɔw da donnen bɛ nin bɛɛ la i n'a fɔ ni anw yɛrɛ tɛ hadamaden ye min bɛ se k'a miiri ka taasi ka an yɛrɛ ka eh, kow ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye o de y'a kɛ ne ko waati dɔ sera sa an k'an ka segin an kɔ a y'a to an ka para ɲɛ kelen para ɲɛ fila ta ka segin an kɔ an k'an yɛrɛ lajɛ dugare la an k'an miiri an yɛrɛ la an k'an miiri an ka galegale la an ka fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ cogo min na a y'a to an k'an miiri o la lala o n'an sɔn hakili la an tɔ ye para ɲɛ fila min ye n'an bɛ se ka nin bɛɛ datugu ka nin bɛɛ ban an ka se k'o kɛ k'a ɲɛ k'a kɛ a kɛcogo la k'an danbe to an bolo n'o tɛ n'an m'o kɛ an ni ko bɛ ɲɔgɔn na dɛ nka an b'a kalama fana kuma dɔw la an b'a fɔ ko eh, jamana minnu bɛ na ka farafin jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya mali ni jamana wɛrɛ nana sisan nɔ k'a bɛna dɛmɛ kɛ an b'a dɔn o jamanaw fangaba b'u la kuma dɔw la a bɛ fɔ ko n'i i kɔ don olu ma ka i ban u ka sago ma kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ se ka se i ma Minnu ka jugu ni u yɛrɛ nana ka na fɛn min ɲini i fɛ e hakilina ye mun ye nin kɔni ye kuma de ye anw ka bamanankan na an b'a fɔ min ma ko kuma kalantanw nin ye kuma kuntanw de ye i b'a mu jamana fanga jamana fanga ye mun ye jamana fanga tɛ marifa hakɛ min b'i bolo o jamana fanga fana tɛ nafolo min b'i bolo o tɛ jamana fanga ye jamana fanga ye min ye a jamanaden bɛɛ u kunbaba est ce que u bɛɛ bɛnnen don u bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa n'o kɛra jamana min kɔnɔ o jamana de ye jamana fangama ye hali n'anw ye maa miliyɔn tan ni kɔnɔntɔn dɔrɔn ye an maa miliyɔn tan ni kɔnɔntɔn la ni maa miliyɔn tan ni wɔɔrɔ bɛnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen kɛra ameriki ye o kɛra erɔpu ye o nin bɛɛ b'an bonya n'an ka ɲɛmaaw ko min n'o ye jamanadenw sago ye maa si t'a fɔ k'i b'o wuli ka bɔ yen o wulibali ye i bɛ t'o fɔ fan bɛɛ n'i ye maaw tɛnatɛ ye k'a fɔ ko n'u ye nin kɛ ayiwa n'u k'u bɛna dɛmɛ kɛ n'an y'an ban k'u tɛ nin kɛ o tuma u bɛ taa ni dɛmɛ ye ni jamanadenw bɛɛ b'i kɔ i ka mako tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ na o an b'an cɛsiri anw kun bɛ yan yanni olu ka dɛmɛ ka na wa ni ala sɔnna a ma an bɛ kɛ yan fana n'olu ka dɛmɛ banna lala ala ni anw yɛrɛ ka cɛsiri yɛrɛ fɛ jɔnni b'a dɔn peut-être anw laban bɛ kɛ olu yɛrɛ dɛmɛbaa ye mɔgɔ ma k'i ka baara dabila o fɛn suguya kama n'a ka di maa min ye i kan ka dɛmɛ kɛ n'a ka d'i ye k'a to yen an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ne ye nin fɔ ka kɔrɔ an dun bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ i faamu an ka sɔn an yɛrɛ ye bani n'an sɔnna an yɛrɛ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka sɔn fɛn kelen ma an ka bɛn a kan an bɛ fɛ ka jamana in ta ka bɔ yan ka taa n'a ye yɔrɔ min na n'an bɛnn'o kan kaban ɛɛ a ko banna o a ko banna ala yɛrɛ bɛ fara an kan k'a kɛ k'a ko latigɛ n'an yɛrɛ dama bɛnna mɛ an kana siran mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw ka dɛmɛ ɛ kuma anw ye garibu de ye an mɔkɛw y'u ka waati kɛ yan ma kumaya b'a la ka sanu bɔ yan ka taa makan jamana na n'a ye diɲɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ yan sanu tun bɛ yan fo dɔw ko ko ce sont eh, les mines du roi salomon k'o b'an ka jamana na tellement sanu tun bɛ yan o ma kɛ wa an ka mɔgɔw y'u sigi kabini 14e eh, siècle la kurukanfuga sigili min kɛra anw ka cɛkɔrɔbaw ye gafew sɛbɛn ka sariyaw sɛbɛn o kɔnɔ sariya minnu laban sababu taara kɛ états unis yɛrɛ ka constitution jujɔ yɛrɛ ye anw y'o kɛ anw mɔkɛw y'o kɛ ka tila ka fɛnw sɛbɛn sur les droits de l'homme k'a sɔrɔ deuxième guerre mondiale waati ma se o kɔfɛ de eh, eh, droits de l'homme sɛbɛnna jamana tɔw fɛ est ce que mɔgɔ tun bɛna an dɛmɛ o waati la wa an ma balo wa an ma k'an yɛrɛ ye wa donc an k'o to yen k'a fɔ ko ni i ma sɔn ko dɔw ma mɔgɔw b'u ka dɛmɛ tigɛ u k'u ka dɛmɛ tigɛ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye n'a b'a ka dɛmɛ tigɛ i la ko parce que i bɛ fɛ ka k'i yɛrɛ ye i bɛ fɛ ka k'i yɛrɛ fɛ i bɛ fɛ k'i yɛrɛ tɔgɔla sira ta o tigi ka dɛmɛ i kan k'i kɔ don o dɛmɛ yɛrɛ la parce que o tɛ dɛmɛ ye maa min b'i dɛmɛ pour que i ka fili i yɛrɛ ma o dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye a ye dɛmɛ ko yɛrɛ to yen an k'an yɛrɛ ɲinɛ o kɔ sa an yɛrɛ bɛ se min na a ye to an k'o lajɛ bani a ye to an k'an kɔgɔ da an yɛrɛ kunkow la n'an y'an disi da an yɛrɛ kunko la n'an bɛnnen don n y'a fɔ cogo min na kunko si tɛ yen an tɛ se ka min ɲini nafolo si tɛ yen anw yɛrɛ tɛ se ka min dilan Wa n'an y'a kɛ o cogo la ne Modibo de y'a fɔ waati bɛna se maa minnu b'an dɛmɛ bi anw laban bɛ kɛ olu yɛrɛ dɛmɛbaaw ye siga foyi t'o la ayiwa an ka bi masala ale sera a kuncɛmayɔrɔ la o de kama n b'i ɲininka i ka a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen minnu ka an lajɛ mali kɔnɔ yan ani mali kɔkan kuma laban b'i bolo dakuruɲɛ laban b'i bolo ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛn sira fɛ kelenya sira fɛ ɛɛ éducation sira fɛ religion sira fɛ sira o sira n'o bɛ i kun n'i kan cɛ k'o fɔ ɛ kuma caman tɛ nin ye o a kɛra éducation ye a kɛra jamana in yɛrɛ tigiya ye anw de ta y'an ka jamana ye a kɛra jamana in taabolo ye a kɛra jamana in lakanani baliya n'a lakanani ye anw yɛrɛ dama de ye ɲɔgɔn balimaw ye anw de ye ɲɔgɔn balimaw ye i kɛra kɔrɔnfɛmaaw ye i kɛra camancɛlamaaw ye i kɛra tilebinfɛmaaw ye anw de ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye anw de ye ɲɔgɔn balimaw ye anw de ye ɲɔgɔn furuɲɔgɔnw ye anw de jɛ ye nin jamana kelen ye n'an y'o faamu n'an bɛnna ka kuma ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sɔn cɛsiri ma ani wɔsi an yɛrɛ ye walahi ala bɛ an dɛmɛ nin jamana in i y'a ma kuma hali a tɛ mɛɛn maaw bɛ fili nin jamana in ma nin jamana in bɛ kɛ i n'a fɔ alijinɛ dugukolo kɔ kan yan n'an sɔnna o ma nka n'an ma sɔn o ma fana k'an tora nin cogo la anw de tɛgɛ jan an bɛ kuma bɛɛ ni maa min nana n'o ye dɔrɔmɛ mugan di n'o ko y'a ma fɛ an ka taa an ka du kogo ci mɔgɔ tɛmɛtɔ k'an ka du kɔnɔnaw ye ou bien an k'an denw bɔ ka t'u don nin fɛn nin suguya la u ka nin kow ninnu kɛ n'an y'an baara baara k'o ye ko parce que wari bɛ na o tuma an ni ko bɛ ɲɔgɔn na an tɛ ko min sidɔn an bɔtɔ tɛ ko min na sisan o tuma na kuma laban ye min ye a y'a to an ka segin an yɛrɛ ma an ka segin an ka yɛrɛdɔn ma an ka da an yɛrɛ la an ka da an yɛrɛ la aw ɲɛ bɛ maa o maa na k'o ye jamanaba ye k'olu bɛ se ka na anw dɛmɛ k'u bɛ se ka nin kɛ a bɛɛ y'a sɔrɔ fɛn fila dɔrɔn de la bɛn an'u ka jamana ka di u ye ka se hakɛ min ma u yɛrɛ dama u b'a to u yɛrɛ dama b'a dɔn k'a fɔ olu de ye ɲɔgɔn balima ye olu de ye ɲɔgɔn sinji ye u bɛ bɛn ani cɛsiri nin fɛn fila de bɛ jamana kɛ jamanaba ye n'an bɛnna n'an ye maa min ta ka bila an ɲɛ diɲɛ bɛɛ b'o tigi bonya wajibi don parce que n'u m'a bonya u b'a dɔn maa miliyɔn tan ni seegin bɛ yen minnu b'a tigi kɔ wa a tigi fana b'a ka maa miliyɔn tan ni seegin ka kuma mɛn e maa min bɛ dɛmɛ di n'i ban k'i tɛ dɛmɛ di ko parce que o ma taa nin sira fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa dama ka décision tɛ o maa miliyɔn tan ni seegin min b'a kɔ olu de k'u tɛ k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ i faamu donc a ye to an ka yɛlɛ an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn kelen ma an ka da an yɛrɛ la k'a fɔ k'an yɛrɛ bɛ se k'an ka jamana jɔ maa si tɛna n'an ka jamana jɔ an yɛrɛ de b'a jɔ donc a ye to an ka wuli k'an jɔ sisan an k'an cɛsiri an ka baara daminɛ n'an ye baara daminɛ sisan i b'a ye sisan ko bɛɛ bɛ segin a nɔ na teliya la an bɛɛ bɛ lafiya Monsieur Jara i ni ce i ni baraji i ka nin jaabili ninnu na an b'a fɔ i ma halisa tuguni k'i ni ce espace vérité ka foli bɛ i ye. N yɛrɛ bɛ aw fo kosɛbɛ parce que a ye nin min kɛ nin hakili ɲuman de ye k'an wele ka na an hakilila ye min ye tiɲɛ tiɲɛni yɛrɛ la min b'an kɔnɔ an k'o fɔ a ye k'a sɔrɔ politiki kuma t'a la. k'a sɔrɔ censure ma k'a la min b'i dusukun na i b'o de fɔ i faamu donc a ni ce a fana ni ce a ka cɛsiri la nin bɛɛ ye jamanajɔ eh, eh, baara dɔw ye a ni ce espace vérité lamɛnbagaw nin kun ye aw kulo garisigɛ ye bi i n'a fɔ Cheick Modibo Jara y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ si tɛna an ka Mali jɔ n'an yɛrɛ tɛ n'an b'a fɛ bɛn ka na kelenya ka na wa an ka bɔ nɔgɔ la fo an ka an cɛsiri walasa an ka dugu a ka k'an sago ye an b'a fɔ ka a ka an bɛn wagati wɛrɛ